ne teri nu salamu alaikum bi ta o ye cɛkɛ dilan ye k'an ka cɛkɛ dilan k'a timiya an ka jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka cɛkɛden ta sisan nɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na n'i b'i ka cɛkɛ san i hakili to a la wagati bɛɛ i ka kɛ cɛkɛden ɲuman ye o de ka di ye wa o de filɛlen fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn na an bɛ se k'a yɛlɛ yɛlɛcogo saba la n'a y'i diya i b'a yɛlɛ micro-ondes la miniti fila walima saba a bɛ depend i ka cɛkɛ hakɛya la walima i b'a yɛlɛ ji kɔrɔ i n'a fɔ komi ne ta yɛlɛ cogo min na walima i bɛ ji fitinin k'i ka barama kɔnɔna la k'i ka cɛkɛ kalaya o la a bɛɛ ye kelen ye wa a bɛɛ ka di min ka di ne kɔni ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye micro-ondes ta ye barisabu ka teli wa a nɔ fana ka ɲi an ka cɛkɛ bɔra sisan nɔ an bɛna a dilan n'i b'i ka cɛkɛ dilan i bɛ ŋaniya de siri ŋaniya koyi fɛn o fɛn de bɛ se k'i ka cɛkɛ in timiya i b'o bɛɛ dɔɔnin k'a la ni kɔgɔ poivre tulu n'i b'i ka tulu ta kana kɛ tulu kɔrɔ ye kana kɛ tulu min ka ni tulu min a kɛ tulu kura de o de ka di kosɛbɛ persil fana dɔɔnin i kana tulu fana caya dɛ fo ka taa cɛkɛ sama ka bɔ tulu la i kana a k'o ye n bɛna a melange ka ɲɛ o y'an ka cɛkɛ bannen ye n b'o bila kɛrɛfɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka jɛgɛ ta nin ye gariba de ye a bɛ fɔ a ma fana ko poisson thon n b'a bila farini mugu la N'a y'i diya i bɛ se ka kɔgɔ dɔɔni kɛ farini mugu la n bɛ sɔrɔ ka n'a jiran a tɛ nin ye n'a ka di i fana bɛ se k'i ka jɛgɛ braisé k'a k'a kɛrɛfɛ a bɛɛ ka di a bɛ depend i yɛrɛ ka goût de la n bɛ sɔrɔ ka na n ka foronto tigɛ tigɛlen ta foronto rouge ani vert an b'olu fila ɲagami ɲɔgɔn na n bɛna tulu dɔɔni kɛ n ka pɔli kɔnɔna la k'o kalaya n bɛ sɔrɔ ka n'o bɔn n ka foronto in sanfɛla la o b'a to a saveur n'o y'a suma ye o bɛ bɔ kosɛbɛ ka ɲɛ ni n ka concombre tomati jaba an b'olu ta k'olu tigɛ tigɛ k'u misɛnya i de b'a kɛ i ka goût la n bɛ sɔrɔ ka n'olu mariner ni mayonnaise cuillère ba ɲɛ fila ni dɔɔnin moutarde cuillère fitinin ɲɛ kelen poivre kɔkɔ an b'olu k'a la n'a ka di i bɛ persil k'a la layimugu a bɛ depend i yɛrɛ ka goût la n bɛ sɔrɔ ka na n ka nafɛn tigɛtigɛlen ninnu ta sisan nɔ k'olu k'a kɛrɛfɛ ka n'olu mélanger ale ka di kosɛbɛ cɛkɛ kɛrɛfɛla la a fini dɛ an ka cɛkɛ mɔna ni nin cɛkɛ in diyal'i ye i b'a liker i b'a partager a ka di koyi aw k'an bɛn o la inshallah